igbo ndị ọma ekele m ụnụ igbo bụ igbo asị m ndụ mmiri ndụ azụ anyị abịala n'ụbọchị taa iwetara ụnụ ihe mmemme ije n'ụwa site na akwamaka tv ama m na ụbọchị na-aga ofuma ama m na ahịa ọrụ anyị na-arụ ezinụlọ anyị ihe niile nke anyị na-eme bụ ihe ọma na ha niile na-agazi ọfụma a sị m ekele dịrị chineke a ụbọchị nke taa isiokwu anyị bụ ee isiokwu ga-eme gị ị chịchaa ọchị taa ị mara na ihe dị n'ije ụwa anyị nọ n'ime ya Mhm. kedu isiokwu a ji wee nọrọ taa isiokwu a bụ o kwesịrị na di maọbụ nwunye maọbụ enyi ndị na-eme ọyị mhm, ọyị ndacharamentị nwoke na nwaanyị o kwesịrị na na ha ga-eji akara wee gbachie ekwentị ha o kwesịrị ka di na nwunye were akara gbachie ekwentị ha nke ga-eme na nwunye ya enweghị ike ịkpọpewu ekwentị ya mgbe ọbụla ọ chọrọ ma ọ bụ di ya ịkpọpe ekwentị ya mgbe ọbụla ọ chọrọ ma ọ bụ enyi nwoke ịkpọpe nke enyi ya nwaanyị ma ọ bụ enyi nwaanyị ịkpọpe nke enyi ya nwoke o kwesịrị na ọ ga-adị etu ahụ gịnị butere ya kedu ihe mere eji wee na-eme ihe dị etu ahụ maka anyị ji wee nọrọ n'ụbọchị nke taa ya bụ ị bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị bụrụ okenye bụrụ ụmụazị bụrụ onye ọbụla ya bụ gwii na nke taa wa ọ pụrụ iche nke taa eh, ọ ga-achụ ọbara mgbali elu ọ ga-achụ gị ọrịa isi ọwụwa niile ihe niile bụ ibu arọ i bu ọ ga-achụpụ gị ya n'ahụ nwere onwe gị hmm. ka m kpọbatazie ndị ọbịa mụ na ha nọ ka anyị kpapụ ya ọsọ nnọọ nwanne m nnọọ eh, biko gwa ọha na eze ndị Igbo afa eji wee mara ka m bidogodu na gị dachiri dachị dachị Ekele m unu ụmụnne m na ụmụnna m aha m wụ Kingsley Kelechi Friday Nwosu Kingsley Kelechi Friday Nwosu afa ya ọ gbatịkwara agbatị afa m bụ nwaada Ọlụchi Onyebuchi nnọọ o. Ehe, unu anụnanụ ihe isiokwu anyị ji wee nọrọ taa o kwesịrị na nwoke maọbụ nwaanyị di na nwunye ga-ewere akara gbachie ekwentị ha nke bụ na onye nke nwoke enweghị ike ịgbapewe ma onye nke nwaanyị enweghị ike ịgbapere o kwesịrị zaa m ya bụ ajụjụ ee maọbụ ee ka m bido na gị ịgba ịgba ihe na-ebute ịgbachi ekwentị Mm, ọ wụ ihe a ga-asa ee e nwere ihe kpatara nwoke ga-eji kpachi ekwentị ya ị ga-azagodo m ma ọ bụ
okay ikwu nke bụ eziokwu abịa na ebe di na nwunye nọ o kwesịkwa o kwesịghị na a ga-agbachi mana abịa ebe enyi nwoke na enyi nwaanyị nọ ha na-alụkọtabeghị m ga-asị ka m kwuo m ga-asị na o kwesịkwara ka a gbachikwa ngwa na abịazie kedu ikwuwezi ihe ị chọrọ ikwu n'ebe nke di na nwunye na hapụgodu nke enyi na enyi ka e debegodu nke a n'akụkụ ị ma nwoke na-ele anya n'ihe na-emenụ n'ezinụlọ ya Mm, wee na-amakwa otu ọ ga-esi echekwa onwe ya mhm. ihe mere m ji wee kwuo ọ wụ nwoke lụgide nwaanyị lụta nwaanyị na-ama ka esi echekwa onwe ya mm, na-ama ka esi ejikọta ego mm, ka esi edokọrịta akụ mm, ọ bụrụ nwo- na nwoke bụ onye na-eme business mhm, nwoke a ga-achọrọ the way ọ ga-eji na-agbachi phone mm. ka nwunye ghara ịna-ama ego ole na-abata Ọ, ngwa na-ekwu na-ekwu ka a ghara ịnapụ gị okwu ịgbanwe ka a ga-esi nọgide nọgide phone ebe Mm, nwoke amarago na o nwego onye kwere ya nkwa na ọ ga-esendi ego Mm. and ọ chọọ ka madam mara Mm. ma ego bata maka ọ ma na madam mara na ego abatago Mm. ọ sị akwa ego a m na-arịọ gị since akwa dị ha lekwa ego ole ị dosa na na ụlọ ụlọ akụ Mm. ị chọghị inye m ego m na-arịọ gị Mm. so okwe maka ya gbachie ekwentị ya ka ọ wụ ego ahụ bata ka ọ ghara ịmara eziokwu i kwupụtara eziokwu na o kwesịrị ekwesị na di na nwunye ya na-agbachi ekwentị ha agbachi mm-hmm. n'ihi na akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na di na nwunye bụ ofu ka ha bụ mm-hmm. o kwesịrị ha izoro ibe ha ihe ọbụla mm-hmm. ha suppose imepe obi ha ebe ha azụ ka ha imepe obi ha ebe ha nọ Mm. so mụọ na onwe m a- a- a- adịghị m nkwado m di na nwunye ịgbachi foonu ha N'ezi nkwado nkwado mmiri ya.
mana gịnị ka ị chere mere ha ji agbachi ya na ndị na-agbachi m? ihe mere so ụfọdụ ji mana ka m chetara gị nke gị agbachi ya agbachi Chai, agbachikwara m. ofu okwu ahụ a na-ekwu okwu ya
nke ga-agbachi ya agbachi

Mm. sometimes ụmụazị na-ejekwa na foonu mmadụ mebisiere mmadụ ihe ọ- ebe ha na-apị foonu e nwe ike wepụ ihe dị mkpa Mm. ehe, information dị mkpa ka ndị oyibo si kwu ya so ọ ya mere m ji wee gbachie nke m. Mm. Mm. mana abịa n'ebe di na nwunye nọ Mm. ihe na-ebutekwa n'ịgbachi foonu a bụ enweghị okwukwe n'ebe ha nọ Mm. o nwere some nwoke na nwaanyị ya bụ ebiri n'ụlọ otu ụdị ndụ ha na-ebi nke nwoke nwere ike ọ bụrụ na o nwere ụdị ndụ ọ na-ebi na-ezighị ezi Mm, ebe ndị Mana ọ dị ka- ka- ee. ebe ndị dị ka- Kwa ya ma. ụdị ndị la- ndị da- ka ndị oyibo na-akpọ cheating Mm, dịka onye niile gbakọtara na fon ya ọ ma-achọ ka nwunye ya mara so that ka udo nwee ike na-achịkwa na ime ezinụlọ ha Mm. so nwee ike ọgbachie fon ya agbachie so na mgbe ọ wụla nwaanyị nakwara ya fon ahụ ọ mara ya ga-eji aka ya gbapee the phone before nwaanyị nwere ike ifu ihe ọ chọrọ ifu ebe ahụ mm. Ee, abịa na nwaanyị nwere ike nwaanyị na onwe ya ịma na anyị bụ ụmụ nwaanyị anaghị alikecha ka di anyị mara ya ego na-enwe ka nwanne nwoke si wee kwu Nwa- ọ- ebe side ego kacha na nwaanyị nwaanyị nwere ike sị ebe ọ ka nwoke ya na-ebi n'ụlọ nwe ego mana ọ ga-ebechi nwoke ahụ n'akwa Ee, so o nwere ike ọ gbachie fon ya because na ọ chọ ka di ya mara activities ihe ndị oyibo na-akpọ activity nke o si aga ebi ndụ gị ka o si eme so ọ na-ebutekwa nwaanyị ịgbachi fon ya i chere na ọ naanị ihe gbasara akụ ka nwoke ji agbachi fon ya ka m jụọ gị nwa bụ nwoke ọ bụrụ sọsọ ihe gbasara akụ mere nwoke ji agbachi fon mhm. a bịakwa na na ọlụ di na nwunye mm. a bịa na ezinụlọ na-enwe eh, ntụkwasị obi n'ebe ibe ha nọ mm. ma ọ na-enwe okwukwe n'ebe nwunye ya nọ hmm. so maybe nwoke ahụ awụrụ onye na-ele anya n'iro hmm. ọ ga-achọ ka nwunye ya mara ihe ọ na-eme hmm. ka ọ ghara ibute ihe ọ na-eme n'iro na ime ezinụlọ ya nke anyị ma na o nwere ike bute ntisasị ezinụlọ so ọ sị kama ihe dị otu a ga-abata ezinụlọ m bịa tisasịa ka e kpuchie ya na ịgbachi fon ya ịgbachi fon ya Mm. so and ụfọdụ ụmụ nwoke na-ahụtakwa ya na ha na-enye nwunye ha ugwu n'ime ihe ahụ maka ha mee nwunye ha mara Mm. ebe nwunye ha ga-azọdo ụkwụ wụ na o nwe ugwu ọ kwanyeere ya mere o ji mee ya otu ọ- ọ- ọ- ọ dị otu a ọ nke bụ na o mechara ya nwa mara na ọ na-enye ya ugwu dịrị ya Mm. so o kwee maka ya kpọchie ka ọ dịrị ya ka ọ rụkwa ihe ọ na-emere onwe ya ọ wụkwa na mụ na onwe m na ọ wụ na m na na m na-asị ya gawa n'iru ihe ọ na-eme dị mma mana nwoke na-eme otu a kwesịrị ịma na ebe ọ- ọ chọtago onye ọ chọrọ ịlụ lụbata ya n'ụlọ na o kwesịrị ka ha bie n'udo ya eleghị anya na iro mm. ị na-eme ụmụ nwoke onwena ka ndị na-emekwenụ nwunye ha n'aha ekwentị ka ha ka ọ z- ka ha were za za oku nwoke nwere ike ehe, ka m tinye n'ụdị a ndị na gịnị mekwaranụ ụfọdụ ji eme ha weta ekwentị ha ha ekwe ka nwunye ha ma ọ bụ di ha zaa ekwentị ha
okwu a na-ekwu na because nwoke nwere ike mmadụ akpọọ nwaanyị na foonu o jee ka ọ tụtụrụ foonu ka ọ zaa ọ bụ onu nwoke ọzọ mgbe nwaanyị akọwa na onye onye onye kpọrọ ya na foonu mm-hmm. so o nwekwa some ezinụlọ m ma kwuru ọ bụrụ iwu foonu nwere iru ekwentị m akpala ya aka mm. nnu nke gị ama m emetụ ya aka ọ wụ ka a ghara itisa ezinụlọ aka anaghị ezi mm. so nwaanyị kpatara ya e nwere ihe i nwere ikwu na ya. ị ma ihe a na-ekwu okwu ya na-awụ ihe na-eme n'oge oge nke anyị a na Mm, maka na echetara m mm, ama m na akakwa akabekwa m like that Mm. mana ama m na mgbe gboo nwoke na-alụ nwaanyị mm, ha ebie n'udo mm. ụfọdụ na-alụ abụọ na-alụ atọ and ka ihe mere ha ji na-alụ wụ ka a nyere ha aka n'ọrụ ugbo maka maybe ọ- ọ rụgidogo ọrụ a baa ya eze ji ma ọ kpọọ ya aha dị na awụrụ onye onye a ma ama na-arụta ọrụ ugbo ọfụma ọ na-alụ nwaanyị ọ na-enyere ya aka n'ihe ndị ahụ a bịakwa n'ime ha niile ahụ o nwee onye ga-abịa ka e nwee ihe dị ka isu imi ma ọ bịa nwee ee, ee, Nghọtahie. nghọtahie

Don't turn off the dial because I watch it. I watch every day. You know what I mean? Watch Akwamaka TV.
Ah, Igbo ndị ọma anyị echigatala n'azụ ma anyị karakwa na ije enu ụwa site na Akwamaka TV. O nwekwara ihe ọhụrụ gbasatara ije enu ụwa anyị a. ị nwere mgbe mgbe ana m agwa unu unu na-esonyere anyị na Facebook Akwamaka Media Instagram Akwamaka YouTube Akwamaka Media mana o nwere obere ihe mgbanwe dịnị kama na ọkụ wee dịkwa mma ahụ ebe ka unu ga na-esonyeziri anyị na ije enu ụwa kwa ụbọchị satọde ọbụla na ọ kụọ elekere anọ ọ kwa na Igbo Ezue TV na YouTube Igbo Igbo ezuo na YouTube ebe a ka ị ga-agba i jehana na YouTube gị ị pịa ị- ị pịa Igbo ezuo TV gbagam ije enu ụwa agbaa i ruo ebe a ndị niile anyị mewerere eri mgbe bido n'ụbọchị mbụ ị ga-afụ ya ebe a nke ọbụla ị chọziri inene ị pịhana ya kpam o mere na-eche ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi echefukwala ngwa Ee, dịka m si na-ekwu ee tupu anyị aga ezumike tupu anyị aga ezumike Mm, bụ oge mgbe gboo Mhm. ndị di na-alụ lụọ atọ lụọ anọ mana ha ga-enwe ntisa Mm. bụ maka na ụmụ ihe ndị a adịrọ ihe ndị adị Mm. mana ị bịa kịta o nwekwara ụmụ nwoke ndị ga-abịa kịta na Mm. ha abịa pụọ iro gbaa n'iro mm. gwakwa enyi ha nwaanyị nọ n'iro sị mm. lekwekwe mm. na alụkwara m di and nwaada a makwa na ọ lụrụ di na ọ lụgo nwaanyị eh. ọ ka na-agbaso ya mana ọ laruzie be ọ sị ya akpọkwala m maka nwunye m anyị mekwara nke a maka nwunye m lee mgbe ị ga-eji na-enwe mpe lee ọ bịakwa o werekwa ekwentị ahụ tọgbọrọ nwunye ya eh. nwunye legodo anya o nwere ka nwoke nwaanyị ga-esi lekwa anya onye nọmba a na-akpọkarị di m hmm. ọ jụọ di ya onye bụ di ya nwere ike sị ọ wụ nọmba ọyị ya onye ọ maka na ọ zaziri aha nwaanyị ka ị ga-eji na-ajụ ya ese maka onye dị otu a ụfọdụ nwere ike sị na ọ wụ nwaada na-arụ ha ọrụ na ọfịs ha hmm. so werekwa ya kpuchie mana ihe m ga-ekwu wụ na nwoke ọbụla na nwaanyị lụgoro kwekọrịta na ihe a nwaanyị hụrụ n'anya hmm. kwesịrị inwe that eh, ka m kpaa ka m kpaa na ọ wụ openness n'ebe ha nọ so that ụdị ka ihe dị otu a ihe ntachi anya ma ihe nwaanyị ga-eji leba asị a na nwo- di m na di m adịkwa otu o si dịbu mgbe anyị bidoro ọhụrụ ee o kwesịrị ihe ndị ahụ niile ọ chịpụ ya si na ha adịzikwa n'ụdị ka ndụ a maka na ya achọtago ee nwu- nwunye ọ na-alụ ngwa gị nwa kee ihe i chere nwanne ya nwoke n'ebe a na-ekwu maka mgbe ochie Mm, ị ma ndị alụmdi na nwunye mgbe ochie wee were wee ma ya alụmdi na nwunye bụ Ee. nke anyị nọ na mm, n'ihi na mgbe gboo ndị nna anyị na-anụ nwunye ha ofụma n'eziokwu eziokwu ha na-anụzu ịbụọ nụọ ya ịtọ mm. mana mgbe ahụ ihe ọjọọ ndị dịcha n'ụwa kịta na ka anyị nọ na adịbeghị mgbe ahụ Mm. nwoke ga-afụ nwaanyị ọ laikiri nụọ ya nụọ ofu nụọ ịbụọ na-achịkọta ha ncha niile ọnụ and ka things si wee dị mgbe ahụ ha bụ ka things nwoke ọbụla nụrụ nwaanyị naabọ kịta a gwa nwoke ọ chọrọ igbu onwe ya because ndọlị dị na nwaanyị na ihe dị n'obodo anyị kịta na-adị mma ịnụ nwaanyị naabọ so ọ ya kpatara na ụfọdụ ụmụ nwoke necha anya kama ha ga-akpọbata nwaanyị n'ụnọ be ha according to ihe oyi nwanne nwoke kwuru ka m na-akwado ka ha kama akpọbata akpọbata e debe ha n'iro so nwaanyị nwoke ọbụla debere nwaanyị n'iro mata na o nwere nwaanyị n'ụlọ hmm. and as long as nwaanyị nọ n'ụlọ ị ma na anyị bụ ụmụ nwaanyị anyị bụ chinchi anyị na-achọ ka anyị maracha ihe di anyị na-eme mara ka o si apụ mara ka o si hmm. so nwoke lecha anya kama ọ ga-enyopụta ihe na-ekwesịghị ekwesị n'ekwentị ya were akara gbachie ya hmm. and ịgbachikwa iji akara wee gbachi phone na-esekwa okwu n'ezinụlọ because nwoke ọbụla gbachi ekwentị ya weta akara nwunye nwaanyị ọbụla nwe ihe ziri ezi ma ma nwoke a nwere ihe ọ na-eme hmm. because nwoke ọbụla na-enweghị ihe ọ na-eme aga eji aka wee gbachie phone ị na-agbachi phone gị nwaanyị gbachikwara n'igbo ọkwa ka ọ na-ekwu ka m na-ele ya ụmụ nwaanyị ka njọ maka ịbịa nwaanyị ga-akpọchie ọ wụ di

anyị bụ di na nwunye bi n'ụlọ a suppose ịkpọchi phone ha iweta phone gị tọsa ịfụ na a suppose m phone gị ringị esebe aza m ọnwụ na ka mbụ nke mụ ringị ị zaa ị nwekwara ike ịma nzakwa mbaba sị na ọ bụghị iwe na-ega ịma ịma ihe eji ekwukwara sị azara na o nwere nke ị ga-aza ọ wụ na aka nwoke dị ọcha ịbụ onye ebubo si ya as far as na ọ wụrụ nwaanyị ka ọ nụrụ hmm. ọ jụwa ka onye dị ya anụ nwere ka ọ ga-esi jụgide iwe wee nwoke ihe na-ebute nke a bụ enweghị okwukwe n'ebe

achọba ha restaurant ga ya eateries ga ya ejere ndị wee je gbapụ ya mgbe nwoke gị na-ebi ndụ bidoro ịkọbara gị akụkọ dị iche iche o jicha nata mbọsị ọbụla nwe akụkọ ọ ya-akọrọ bụ jicha nata ogbe o nwe ka ntụkwasị obi ya esi dị ana mgbe ahụ ntụkwasị obi ya ha dụọ ịfụnanya na ọrụ na mgbe a ji agbachi ekwe egbochi agbachi ekwentị mgbe ahụ enyowe na nwaanyị enyowe na nwoke ya na-ebi n'ụlọ nwoke akpọ ozugbo nwoke na-eme ụdị omume mgbe m fụrụ ya ụdị omume onye anyị gbabụ ụmụ nwaanyị bụ tinye na-aga n'ụwa anyị nọ kịta na ga-ama na o nwere ebe mmiri si wee gbu gbogbo ị gatara fụ onye na-eme ụmụ nwaanyị ka njọ ka m jụ gị bụ ụmụ nwaanyị o nwere ike di ya edesara ekwentị pụọ banye ịsa ahụ ma ọ bụ jee ime ihe ị- ịchọpụta ihe o ji agbachie gbachie bịa ịchọpụta ihe ndị dị etu gịnị mere ji
mụọ na onwe m ọ mgbe gboo ka m na-eme ụdị ihe ahụ ịma mgbe a nụrụ ọfụụ love ka na-achị aka ụmụazị ka abatago ụmụ ihe ya na-achọ ka i nyochacha maracha ka o si ndụ ya na everything mana ugbu a mụ enwekwa efe because n'ihi na ịgbachie nke gị mụ agbachie nke m dịka nke m ji gbachie kịta na ọtụtụ na-esi na a na-ana century inwe ike ịgba ihe m ji gbachi ihe agbachi mgbe gbachi ya final tụfuo key ya na na river niger ka m togbu ihe chineke mụnwa na onwe m ana- ana- dịka m- dịka m si gboo ịgbachi nke m ọ tọgbagodi phone ya je ịsa arụ agaghị m eje ebe ahụ ọ ka esi wee kwado ezinụlọ nke anyị ka anyị ghara ije ebe ahụ nye m nwụọ nwa ọbara mgbali elu ka m dị ndụ wee zụọ ụmụazị chineke nyere m so phone etọgbagodi ebe ahụ ekwentị ya na-ebe ama m kpa ya aka mgbe ọbụla o ji jerecha ebe ọbụla o jerecha asị m na o ji aka ya sị m mụ zaara ya ekwentị ya onye ka onye na-akpọ nwere ike nyozi anya sị ya na onye dị etu a na-akpọ ngwa zaa ya gwa ya na m na-eme ihe dị etu a na m ga-akpọchi ya azụ mana ọ bụ na o nye mụ ụdị ọganihu ama m kpa ya aka ka ezinụlọ wee nwee ike ịna-agakwa
daalụ nne kedu ọghọm i chere dị na ya bụ ihe
eziokwu ọghọm dị na ya dịkwa na ọghọm dịkwa ọ dị omimi ọ na-ebute ọ na-ebute ntisasị ezinụlọ mana ọ wụkwa sọsọ na ọ na-ebute ntisasị ezinụlọ ụdị ka ndụ ọ na-etinye n'ime ụmụazị na-etolite etolite ga-eme ụmụazị atolite ụdịka uche ha ga-eji na-etozi ga-awụ uche aghịghọ ị ga-ahụ nwatakịrị ọ ga-ekwekwu dị ka nne ya ma ọ nna ya na-elekọta ya anya Mm. na-elenye anya na ekwentị ha gụnyekwara ya Mm. maka gịnị maka ha ahụghị ụdị ka ndụ ahụ n'ebe nna ha na nne ha nọ so ihe dị otu a na-ebute ọ na- ọ na-eme ụmụazị ebido biwe ndụ ọjọọ bịakwuzie mee nwaanyị aga enwe ntụkwasị obi n'ebe di ya nọ bịakwuzie nwaanyị na onwe ya aga ama ka ọ ga-esi kwuchite di ya ma o nwee ihe dị aghaa ọ nụrụ gbasara di ya n'iro so ọ kwa ị ma ka e si na-echezi "Ah, o nwere ike na ihe a nụkwara wụ eziokwu maka gịnị na di ya enwego ndụ ozuzo maybe o bidogo zowe ego ochie ekwe ka nwunye ya zaa zaa ekwentị ekwe ka nke a mee n'ezinụlọ so ọ ga-ekwuchitenwuru di ya ọnụ n'ezinụlọ nke nwere ihe dị otu a ekwesịghị ekwesị ọghọm dị ya na ya dịka nwanne ya nwoke si wee kwuo ọ na-agbaka ezinụlọ di na nwunye ekwesịghị ekwesị no matter godu ihe ọbụla ọ bụ ịgbachi ịkpa ekwentị ha agbachi sometimes ebe a na-ekwu okwu ndụ ka a na-ekwu okwu ọnwụ o nwekwara nwaanyị ma nwoke edebe akụ n'ekwentị ahụ debe ihe ọbụla ihe ga-enweta as in ihe ndị oyibo na-akpọ information ịgbachi ekwentị ahụ weta akara ga-eme nwere ihe ọbụla mere nke nwoke ọ nke nwaanyị ama nwetanwu akara ahụ e jiri gbachi ekwentị ahụ Ehe, ọ ga-emekwa ha aga ha n'ebe a ga-ewechapụ ihe niile dị n'ekwentị ahụ ka e wee nwee ike- mgbe anyị were jee na ndị na-arụ ekwentị ekwentị ehe

were onwe ha ka ha si were onwe ha sọpozuru ịdị inwe inwere obi oyi- ghere oye ebe onwe ha nọ mana nwoke bido ha na kpọchibe phone ya nwaanyị bidokwa kpọchibe phone ya mara na o nwere ihe dị ebe ahụ na-emekwa nwoke na nwaanyị e- e- e- e- ihe ndị oyibo na bụ eluzu ha so many things maka o nwere ike o nwee nwoke nwere business ọ na-eme being that na ọ na-agbachi ekwentị ya ọ naghị agwacha nwunye ya ihe ọ na-eme nwere ike onye ahụ ya na-eji business a nwere ike ọ bụrụ nwaanyị nwere ike ọ kpọọ ya n'ekwentị nke nwaanyị eje tụtụrụ ekwentị wee gwa ya na ị ma ka anyị bụ ụmụ nwaanyị si ekwu enyekọsị anyị hapụrụ ya di ya nwere ike mgbe ọ ga-ekwuchi ihe na-edi ọnụ mgbe ọ ga-achọpụtasị na ekwentị ọ zara emebigo ihe ihe emebigo
Igbo na-asị ihe ọbụla nwere ọghọm nwekwara uru ihe ọbụla nwere uru nwere ọghọm ihe ọbụla nwere ọghọm o nwere uru dị ya echere na o nwere uru dịtụ na ịgbachi ekwentị ma ọ bụ ma di ma ọ bụ nwaanyị nwere uru dịtụ ya chacha n'ịgbachi ekwentị o nwere ike abụrụ na uru uru dịgodi ya agbachicha ya agbachicha ya maybe na e sị na ịgbachiri nke gị ehe, gbachie ya nwere uru dị na ya kwesịrị na a ga-agbachie chacha
ị ma dịka m si kwuo n'izizi hmm. sị na nwoke nwere ike kwee maka ebe nwunye ya wụ onye na-achịkọta akụ hmm. kwee maka ya gbachie ekwentị ya ka ọ ghara ịmara otu ego ma infọmeshọn dịka mara Chineke si abata so o nwere ike ọ wụrụ uru nwoke a nwere ike inweta

Isiokwu anyị bụ o kwesịrị na nwoke na maọbụ nwaanyị di na nwunye nọ na-agbachi akara gbachie ekwentị ha were akara wee gbachie ka onye a ghara ịma ihe o ji akara o ji wee gbachie maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị egwukwuokwa maybe
ma ọ bụ ebe ọ na-arụ ọrụ ma ọ na o nwee ihe dị aghaa mere n'ụzọ ma ekwentị ya efuo ka onye were ekwentị ahụ ghara ịmaracha infọmeshọn dị na the ekwentị and ma ebe ọ na-arụ ọrụ ka o nwetụ ee, ihe ihe a na-akpọ privacy gbasara ebe ekwentị ya na ọ ga-awụ onye ọla kpara ekwentị ya aka ọ banwuo ime ya Banwuo mara ime. ihe nọ n'ime ya Ehe, so o nwere okwu i kwuru i sị na nke izizi ka m chọrọ ịrụtụ aka nke izizi a i kwuru i sị na na ọ bụrụ nwoke nwunye amaha ka e si ejikọta akụnụba ma ọ bụ akụ o nwere ọ na o nweghị ndị ụmụ nwaanyị dị mma na-achịkọta akụnụba di na nwunye ha ndị dị etu a lụtakwaranụ nwaanyị dị etu a o kwesịkwara ka nwunye ghara ịma akara e ji gbachi ekwentị ya.
eziokwu o kwesịghị n'izizi na nwoke ga-akpọchi fon akpọchi ekwentị ya akpọchi mana n'ebe ọ lụtara nwaanyị dị mma ọ kpọchigodi maka ihe mm, maka Ihe ndị ọzọ. ọzọ Mm. o mee ka nwunye ya mara sị nne lekwekwe lekwekwe lekwekwe ma ọ na o kwe maka ụmụaka kpọchiekwa ya ọ gwa ya nne lekwe ma lekwe akara m ji kpọchiekwa ya o Mm. in case o nwee ị chọrọ iji fon mee call ma ọ na ị chọrọ ịpịrị fon ma ọ na o nwere ị chọrọ ime with ekwentị m Mm. so ya lekwe lekwe ọ kwesịrị ịgwa nwunye ya maka ọ ma na nwu- ọ lụtara ezigbo nwaanyị Mm. o mee nwunye ya mara akara o ji kpọchie ekwentị ya Mhm. ka ihe gị nwaanyị gwara gị, nwere uru i chere dị na ya

ị chọgodo ka uru dị ya anyị edebe ya edebe ya etu a onweghị uru ọbụla dị na di na nwunye because akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na anyị anyị naabọ abụrụgo ofu ihe ọbụla gbasara ya abụrụgo ofu onweghị uru ọbụla dị na ọ bụrụkwadị na onye ọ bụkwa na ekwentị ahụ fuo dịka nyanwa kwuru mmadụ atụtụnite ya onye a ga-abagburu na ya ọ bụ na ekwentị mmadụ fuogodo onye onye tụtụrụ ịchọkwa ịba n'ekwentị o nwere ụzọ ọzọ e si agakwa baba n'ekwentị mana the only thing dịzi ebe a bụ na a gaghị afụ ihe niile ndị dịkọtara n'ekwentị ha mana ọ bụrụ ma imepekwa ekwentị a ga-emepe ya mana okwu aside ebe o si gwa maka some form of privacy nwekwara ike ọ bụrụ uru dị ya nụ mana a bịa n'ụmụ na ha di na nwunye na ndị ihe gbasara di na nwunye o nwere uru ọbụla dị na di na nwunye na-agbachi ekwentị ha agbachi ekwesịghị ya kwesịghị ekwesị ndị na-ejikọrọ ya tii n'isi pillow wee dierezi ala Ọ dị-
ụfọdụ sef na-ejiche aba n'ime ebe a na ha ebe n'ime restroom ụfọdụ na-ejiche sef ha na kpuru na debe n'okpuru pillow amakwụ ka nwaanyị mgbe nwoke bibiri ụdị ndụ a nwaanyị bibiri ụdị ndụ a ị fụ na nsogbu adịgo hmm. so o kwesịghị ekwesị o nwere ndụmọdụ ị nwere
ndụmọdụ m nwere m ga-enye wụ na ma ọ wụ nwoke na nwaanyị ma ọ wụ enyi na enyi nke ọbụla ọbụla ọbụla nke mere ya jidebe nke enyi na enyi n'akụkụ bụ na nke ahụ na unu alụbeghị unu abụ di na nwunye eh, onye ọbụla ka na-apịa game nke ya Ebe ọ ga-adaba. ọ dabara ya adaba a ka na-atụ okwe ka ọ na ya bụ okwe ya adaba Mhm.
Okay, um, eziokwu di na nwunye dịka anyị si kwuo bụ na ha kwesịrị idosa ekwentị ha onye ọ ga-enwe enwenwu ike i- i- imetụnwu ekwentị onye nke a di nwere ike imetụ ekwentị nwunye ya aka nwunye ya ga-ewe iwe nwaanyị ga-emetụ ekwentị di ya aka di ya ga-ewe iwe ụdịka nwee mmasị nwee ntụkwasị obi ụdịka mmasị na ntụkwasị obi ahụ kwesịrị ịdị n'ebe di na nwunye as- as far as na ha alụgo Mm. nọkarịta ka di na nwunye ihe a wụ onye ị kpọrọ gaa n'u- na ụlọ ụka a gbakọọ unu akwụkwọ o kwesịrị na ihe niile unu ga-emekọ kwesịrị ịdị n'otu so ndụmọdụ m na-enye wụ nwoke ọwụla nwaanyị ọwụla nke na-akpọchi ekwentị ha n'akara bụ na ha kwesịrị ime ya ọ dị open ka nwunye ha mara ma ọ bụ di ya ma ọ di ya amarakwuo ka mm, o si dị o nwere ndụmọdụ ị nwere kachasị n'ebe ụmụ nwaanyị nọ ndụmọdụ m nwere ebe ụmụ nwaanyị nọ Ee. gị na nwoke biri n'ụlọ ma ọ gbachiri akara ya ekwentị ya ma ọ gbachiri ekwentị ya ụmụ nwaanyị zukwanụ ike hapụ akara ekwentị di unu ee ije n'ekwentị di unu bụ ibute ọgbaghara na ezinụlọ o nwekwana ka ị ya-esi je n'ekwentị nwoke nwoke nwoke nke anyị nọ n'ụwa kịta ka ị ghara ịfụ ihe ọnwa na ọtụtụ ezi ga-eme ka iwe wee gị ọwụ nwoke niile ọ nwoke niile ọ nwere nwoke sef nwere ike sef ekwentị nwoke ya na- ya na-akụ

ọkwa ife nwoke ga-agbachi ekwentị ọ ga-achọ ka nwunye mara ihe dị n'ekwentị ya mana i mekata wee debe ekwentị gị ọ wee zaa call Ajọ ọ mee- ihe ga-akpọ gị. Ee, ọ ga-ajụgide gị onye kpọrọ gị kedu onye na-apị mepee ekwentị ahụ Ime- nwoke achọghọ ka nwaanyị amamna mma akpọ ya ndị ihe ndị oyibo na-akpọ jealous a na because of ihe a naghị eme ya gbachi ekwentị A na-eru ya anya nwaanyị ekwentị. gbachia na ekwentị ya ị chee na onye ahụ ndụ ahụ a na-ebi ka nwaanyị ji gbachi ekwentị ya mana ndụmọdụ m na-enye anyị bụ ụmụ nwaanyị bụ hapụkere na ekwentị a na ekwentị etisago ezinụlọ dị otu ihe ọtụtụ ezinụlọ nwaanyị jee onye pụta ihe ọnya sịpụrụ si nwekwara ike nwoke ya dịkwa innocent o nweghị ihe nwoke bu n'obi nwere ike ihe ọ fụrụ ebe ahụ ihe ọbụla ome nwaanyị anyị bụ nwaanyị na-eme okwu ọ buru ya n'isi karịa mana ị kwụsị ije n'ekwentị di gị except na ọ gwara gị sị gị nne jekere n'ekwentị a mee ihe dị etu a nke nwoke akwụsị ije n'ekwentị nwunye except na nwunye gị nwere ihe ị chọrọ ịchọpụta ebe nwunye gị nọ ị fụ na udo na ọṅụ ga na-achị n'ezinụlọ ahụ
ee Igbo ndị ọma ụnụ afụgonụ ka o si wee daa n'ụbọchị nke taa ihe mụnwa na onwe m na-agbakwunye na ya bụ ihe bụ ọ bụrụ na gị na mmadụ biri n'ụlọ nwee ihe a na-akpọ ntụkwasị obi n'ebe onye ahụ nọ. mgbe ị fụrụ mmadụ n'anya ihe ọbụla gbasara onye ahụ ga na-amasị gị ghebe onwe gị oghe nwunye gị mara gị mara nwunye gị ndị gị na ha bi n'ụlọ ghewenụ onwe ụnụ ọnụ ọ bụrụ na e nwee nke ndị oyibo na-akpọ transparency ihe ga na-adị mma n'ezinụlọ mana mgbe nwoke ya na-ezo kwukwe kwukwe kwukwe kwukwe nwaanyị ya na-ezo kwukwe kwukwe kwukwe kwukwe kwukwe ọ gwara ndị ya bụ ekwe eziokwu o ihe niile a na-eme n'ụwa bụ ije iwa anyị na-ekwu okwu bụ mmadụ ighebe onwe ya oghe ọ a nwekwara ike sị na adebe ekwentị gị ee onye zi- onye zichakwa gị ozi niile ọ ga-ezi gị ọ gwara gị a na-apị delete onye ekpochapụkwa ihe niile ma werekwa ekwentị mee gịnị kọwa mgbe ị jechaa na o nwehị ihe ị ya-afụ mana nke kachasị nke bụ gịnị mmadụ i- ibi ndụ gịnị eziokwu na ntụkwasị obi ka onye gị na ya bi n'ụlọ maọbụ onye gị na ya na-emekọ ihe nwee ntụkwasị obi nke bekee na-akpọ trust n'ebe ị nọ ya karịa ya bụ di na nwunye nọ n'ụlọ biko ọ bụrụgodị na ị gbachi akara gị na ọ bụrụkwa na ọ ga-ekwe gị o mee ka onye ọ bụ gị na ya mara ka e si eme ya bụ ihe mgbe ụfọdụ ọrụ mgbe ụfọdụ ọ gbabata ọsọ mgbe mgbe gbapegodoro ya phone na na o nwere ihe a chọrọ ndị mepee ụmụ m na-eje na ya na-eme ya eme ya. ihe eji etinye ya mgbe ụfọdụ a ka na-asị na ihe nwere uru ọghọm nwekwara uru o nwere ike ọ bụrụ na ọ maka ụmụaka mana duto na mụnwa na onwe m o nweghị anything m bu n'obi ọ bụkwa na m na-asị na mụ bụ ezigbo mmadụ mgbe ọ ga-asị gị nyegodi ya ka e nene ihe a chọrọ ime i were nye ya o nwere ike one hour two hours ọ ka ji ya were emere ya yes Ụmụ na anyị emekwana ya nụ. mana nwoke ahụ ha eme ya

ya mee etu udo ga-esi wee mee gịnị wee chịa na ezinụlọ ya chịa n'ụwa niile anyị nọ chịa n'ebe ị na-arụ ọrụ ihe ọbụla ị na-eme biko nke ọbụla ị na-eme were amamihe wee mee gịnị wee soro ya ọ bụrụ ka anyị ga-esi wee kwachi ije n'ụwa nke ụbọchị nke taa biko biko doo doo doo ihe a na-ayọkwa unu bụ nke a bụ nke anyị ndị Igbo ọ bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ ihe ọbụla ị na-emepụta biko ka ị bịa ka ị weta ka anyị wee nyere gị aka gbasara ya mba niile ka ha mara maka gị mara ebe ị na-anọ mara ebe ị na-azụ ya bụ ahịa njem ihe anyị na-agwa gị bụ eh, mgbe anyị ga-agbasacha ahịa ya eh, ọ kwa ị pụta n'ụtụtụ ị ga-akwụdo ọtọ chee nche n'ihi na ndị ndị azụmahịa ga-achụpụ gị na- n'ọdụ ahịa gị eziokwu ka m na-agwa gị bịa ọ bụrụkwa na ị chọrọ ka ị kwado ọrụ anyị a n'ụdị pụrụ iche kpọọ anyị n'akara anyị dịka ọ na-egosi na na ekwe na